ederede rịpọt maka ọgbakọ ịgba afọ iri nke S-DELI odee ya bụ Nwada Sally Ebube Nwigbo Right, this is 2014 when S-DELI started as a registered non-profit organization in Nigeria. Akụkọ ọgbakọ S-DELI na-enye nleba anya zuru oke na emume ịgba afọ iri nke otu S-DELI, nke kpọkọtara ndị ọkammụta, ọkankụzi na ndị ọnụ na-eru n'okwu. ka ha kparịta maka usoro ichekwa na nkwalite asụsụ nke ndị ntị chiri na nke na-anwụ anwụ. Akụkọ a na-egosipụta ihe ngosi nghọta na mkparịta ụka ndị weere ọnọdụ n'oge ọgbakọ ahụ, na-egosipụta nraranye na ntinye aka nke S-DELI n'ọrụ n'ime afọ iri gara aga. Nzukọ afọ iri nke S-DELI bụ oge dị mkpa nke kpọkọtara ndị ọkammụta, ndị ọkankụzi si mba dị iche iche iji kparịta ichekwa na ịkwalite asụsụ ndị ntị chiri na nke nọ n'ụzọ ịnwụ anwụ. Nzukọ ahụ gosipụtara ihe ngosi nghọta sitere n'aka ndị ọkammụta na ọkankụzi banyere isiokwu dịgasị iche iche, na-egosipụta, Nraranye na ntinye aka nke ndị otu S-DELI n'ime afọ iri gara aga, nzukọ a weere ụbọchị anọ na mbugharị, site n'ịgbasa ozi ka o ruo obodo niile na imekọ ihe ntị, S-DELI enweela nnukwu ihe ịga nke ọma n'ịkwalite ka ọhanaeze mata gbasara mkpa ọ dị ichekwa asụsụ ogbi.

Nzukọ ahụ nyere ohere nkekọrịta na mkparịta n'etiti ndị ọkammụta, ndị ọrụ n'afọ efu, na ndị ọnụ na-eru n'okwu na S-DELI, na-akọwapụta ọrụ S-DELI nakwa ka o si wee na-enwe mmetụta n'ịkwalite asụsụ ndị ogbi na ndị nọ n'ụzọ ịnwụ anwụ. Ọ bụ emume iweli aka maka ezi ọrụ ahụ ha rụpụtara n'ime afọ iri gara aga yana nkwụghachi n'ọrụ nke imepụta ọha mmadụ nke nwere ezi ịnụ ọkụ n'obi maka asụsụ ndị ogbi. Ụbọchị nke Ọgbakọ, Ọgbakọ S-DELI ka e mere site n'ụbọchị 22 nke ọnwa Septemba ruo ụbọchị 25 bụrụkwa nke ọnwa Septemba n'ọwa ozi Zoom. Ọkankụzi Imelda Udoh na Ọkankụzi Alex Igbineweka nyere okwu nnabata n'ụbọchị nke mbụ maka mmemme ịgba afọ iri S-DELI. Emume ụbọchị nke mbụ bụ nke jupụtara na mmemme nnabata na mmalite nakwa mmeghe nke ihe a ga-eme n'oge ọgbakọ ahụ. E mekwara ka ọhanaeze mata banyere ọgbakọ ahụ site n'ọwa ozi dị iche iche nke gụnyere YouTube, TikTok, WhatsApp, Telegram na Facebook. Nkuzi ndị ọkammụta. N'ime ụbọchị anọ ọgbakọ a maka ịgba afọ iri nke S-DELI, ọtụtụ ihe ọma mere, ndị ọkammụta na ọkankụzi si ọkwa dị iche iche na mba dị iche iche bịara ya bụ nzukọ, ọtụtụ ndị ọkammụta nyere ihe nkụzi na ndị ọkankụzi nyekwa ihe nkụzi nke ha n'isiokwu dị iche iche, na-ekekọrịta na nnyocha na ihe ọmụma ha n'isiokwu dị iche iche, nke gụnyere ndị dị ka Ọkammụta Emma Asonye, onye ihe ngosi ya dị n'isiokwu A is for Akara, nakwa isiokwu dị ka Deafness Not a Pathology or a Curse nke onye dere ya bụ Ọkankụzi Chinyere Ukaga, Beauty Beyond Speech nke ndị nkụzi ya bụ Uchechi Folade, Ishola, Esther Paul na Torubari Ereba, Importance of Guosa language for Nigeria and the ECOWAS nke onye dere ya bụ Elu Caleb na ọkankụzi Alex Igbineweka. Impact of early virtual sign language learning on language development of pupils with deaf impairment nke onye nkụzi ya bụ Martha Agha. Case study, Save the Deaf and Endangered Languages Initiative nke onye nkuzi ya bụ Dunja Zivic, Sign Language Accessibility in Africa, Challenges and Way Forward nke onye nkuzi ya bụ ọkankuzi Greg Obiamalu. An investigation into the relationship between visual, gestural and spoken modalities in Igbo community nke ndị nkuzi ya bụ Ọkammụta Maureen Ezeani na Chidimma Mata. Incorporating Generative AI in the Study, AI-Driven Sign Language Interpretation for Nigerian Children at Home nke onye nkuzi ya bụ Ọkammụta Ifeoma Nwogu. Ọsọsọ Language Documentation Project, A Pinnacle Against Endangerment nke onye nkuzi ya bụ Ọkammụta Agnes Legbete. Deaf Literacy, Early Access to Sign Language, Nigeria, nke onye nkuzi ya bụ Ọkankụzi Julius A. Ademokoya. The use of ICT in promotion and dissemination of information about Indigenous Sign Language in Africa nke onye nkuzi ya bụ Mary Edward. A kpọrọ ihe onyonyo vidiyo nke ọtụtụ ndị ọrụ nyere aka n'afọ efu chịkọbara. Ya bụ ihe onyonyo bụ maka ọrụ S-DELI rụgoro n'ime afọ iri gara aga. Ọkammụta Emma Asonye, onye chịkọbara ma guzoba S-DELI kwuru okwu gbasara akụkọ ihe mere eme na njem S-DELI site na mbido ruo ugbua. S-DELI malitere n'afọ 2014. Mana e debara aha ya n'akwụkwọ dịka ọgbakọ na-abụghị nke gọọmentị na Naịjirịa, ya bụ, non-governmental organization na Bekee. A kpọrọ ya Save the Deaf and Endangered Languages Initiative. N'afọ 2013, Ọkammụta Emma Asonye, onye guzobere S-DELI, malitere ime ka ndị obodo, ndị ụka, ụlọakwụkwọ, mahadum, ndị mmadụ n'otu n'otu, nke kachasị mkpa, Nne na nna ụmụakwụkwọ ndị ntị chiri nke o zutere n'obodo Ofekata Orodo mata gbasara ọgbakọ ahụ e guzobere iji mepụta mmata na ịchọta ndị ọrụ n'afọ efu, ya bụ volunteers, Na olu Bekee, isonye n'ọrụ S-DELI. Otu S-DELI ji aha Save the Deaf and Endangered Languages malite. Otu ọzọkwa Ọkammụta Emma Asonye guzobere na-aza Great Minds, bụ nke dị adị tupu S-DELI, nyere aka dị ukwuu n'oge okike na ọrụ mbụ nke S-DELI. Ha nyere aka dị ukwuu n'oge emume ndị ogbi mbụ ha chịkọbara nke ha kpọrọ Naija Deaf Got Talent nke bụ ihe nkiri ejije e ji usoro ịgba egwu gosipụta nke na-egosi mkparị nke ndị ntị chiri na-enweta. A zụrụ ha ihe ruru ọnwa abụọ tupu ha gosi ụwa ya bụ emume ha mechara wee nye ọmarịcha ihe nkiri ejije nke tụrụ ụwa anya hmm. ya bụ emume were ọnọdụ na All Seasons Hotel nke dị n'Owerri nzukọ ahụ malitere site n'etu ndị ọrụ n'afọ efu rara onwe ha nye na-enyere aka na nguzobe ya na ọrụ mbụ ya nakwa nkwado sitere n'aka ndị obodo karịsịa nke sitere n'aka nne na nna ụmụakwụkwọ ndị ahụ ntị chiri na Ofekata Orodo dị oke mkpa n'ọganihu nke atụmatụ S-DELI. N'afọ 2014, e mere ọgbakọ nke mbụ maka ndị ogbi, S-DELI nwetara mkparịta ma ọ bụ kọntaktị mbụ ha na ndị mba ofesi, nzukọ na CoLang. Collaborative Language Research nke e mere na Mahadum nke Texas na mba USA. Ya bụ nzukọ wetara nnukwu ọdịiche abata n'otu S-DELI. Ọ gbanwere akụkọ ihe mere eme nke S-DELI. Ohere maka CoLang bịara n'oge okpomọkụ n'afọ 2014 site na nkwado ndị NSF. N'afọ 2015, Dr. Emma Asonye gara ọgbakọ ọmụmụ nke nkụzi asụsụ ogbi na CoLang, ebe ọ ghọrọ onye mbụ nyere ihe ngosi gbasara asụsụ ogbi nke ụmụ amaala Afrịka. na 2016 S-DELI nọ n'ụlọ akwụkwọ maka ndị ntị chiri n'Abuja ha na Ann Swanson na 2017 S-DELI wetara nkwado ijere ụlọ akwụkwọ iri anọ na otu ozi ma kụziere ha gbasara asụsụ. Ndị ogbi, Ha kụziri ụmụaka ndị ogbi, ndị nne na nna ya bụ ụmụaka, maka asụsụ ogbi nke ụmụ amaala. Ha mechara dee rịpọtụ banyere ihe ha chọpụtara n'ụlọ akwụkwọ ahụ ndị ahụ ha gara. Ya bụ rịpọtụ were ọtụtụ ndị mmadụ ndị na-arụ ọrụ n'ụlọ akwụkwọ ahụ iwe n'ihi na o kpughere ọtụtụ ihe zoro ezo. Mana akụkọ ahụ bụ ebe a ka ọ nọ tọọ ụtọ maka na ya bụ rịpọtụ wetara nzaghachi dị mma dịka ọkụ latrik n'ụlọakwụkwọ ahụ na mmiri na ihe ndị ọzọ, nke ahụ bụ ka ha tinyechara ihe anyanwụ nke a kpọrọ solar energy na bekee mana ọ naghị arụ ọrụ. S-DELI gakwara steeti ndị ọzọ nke ha nwere ndị ọrụ n'afọ efu dịka Enugwu steeti na steeti Ebonyi. Na 2018, S-DELI gara Magajin Gari ebe ha nwetara aha ahụ bụ Magajin Gari Sign Language. Ndị ntị chiri n'ebe ahụ si n'ebe dị iche iche n'akụkụ ugwu n'ala anyị bụ Naịjirịa. E nyere ha ọzụzụ na nkụzi, ahụmahụ ohere nke e nwere n'ebe ahụ mara mma, ha nwere obi nnabata. Na 2019 banye 2020, S-DELI nyere onwe ha ọrụ imepụta ihe n'asụsụ ogbi. Ya bụ echiche malitere na 2019 site n'imepụta ngwa asụsụ ogbi, ya bụ app. Atụmatụ ahụ gara n'ihu ruo 2020 n'agbanyeghị n'ihe ịma aka nke nje COVID-19 wetara, S-DELI mechara nwee mmeri. N'afọ 2021, S-DELI kwadoro ọgbakọ kacha ewu ewu gbasara asụsụ ogbi nke amaala n'Afrịka. Ndị mmadụ si ebe dị iche iche n'ụwa bịara ya. E bipụtara akwụkwọ n'isiokwu ndị a kụziri na nnọkọ ahụ na akwụkwọ a na-akpọ. Studies on Indigenous Language in Africa, ndị nyere aka wee chịkọba ọgbakọ ahụ gụnyere NINLAN, nke onyeisi ha bụ Ọkankụzi Obiajulu Emejulu, na Nigerian Languages Project nke onyeisi ha bụ Ọkankụzi Imelda Udoh. S-DELI mụrụ nzukọ mbaụwa ọzọ a mara dịka IHAV, Indigenous Hands and Voices. E webatara ya n'ime ọnwa ole na ole gara aga, ya bụ, taa, anyị nwere S-DELI, ngwa akara okwu aka bụ iHands Sign App bidoro n'afọ 2022 na IHAV nke e bidoro n'afọ 2023 yana Omenka App, okwu nke ndị ọrụ n'afọ efu bụ volunteers. Ọtụtụ ndị ọrụ n'afọ efu nke S-DELI n'ime afọ iri a niile kwuru okwu nke ahụmahụ ha. kwuru okwu maka ahụmahụ ha nakwa ka esi wee mee ihe nke na-agaghị ekwe omume o wee kwe omume, nke a mere site na mbọ nke ịrụkọ ọrụ ọnụ na ịdị n'otu ndị otu S-DELI, nke ndị nyere aka gụnyere Onyeka Ọnụmara. Onyinyechi Nwandikom, Ọhaegbulam Success na Joseph Uchenna nakwa ndị ọzọ. Ha kwuru na ha hụrụ ugboro ugboro ka S-DELI gara n'ihu na-agbanwe ndụ ma wee rịọ Jehova ebe ha guzosiri ike n'oge a niile ka ha na-aga n'ihu guzosie ike n'ọrụ ọma nke e ji mara ha. Nchịkọta N'oge nzukọ ahụ, a haziri usoro nzukọ ahụ ka o bido n'oge ehihie n'agba nke mbụ na nke mgbede n'agba nke abụọ, na-enye ohere nkwụsịtụ n'etiti. Nzukọ a na-ebidokarị site na 12:00 nke ehihie ruo 5:00 nke mgbede. N'ime ụbọchị anọ ahụ, e nyere ohere zuru oke maka maka mkparịta ụka, ihe ngosi, na ohere nkekọrịta amamihe. Ọgbakọ ịgba afọ iri bụ nke gara nke ọma, nwere ihe ngosi na mkparịta ụka nwere mmetụta gbasara mkpa ọ dị ichekwa asụsụ ndị ntị chiri na ịnapụta ya site n'ụzọ ịnwụ anwụ. Ihe omume ahụ gosipụtara nraranye na ntinye aka nke S-DELI nakwa ọrụ ha n'ime afọ iri gara aga ma jee ozi dị ka ịkpọ oku maka mmekọ ọnụ na-amịpụta mkpụrụ n'etiti ndị ọkammụta, ndị ọka nkuzi, ndị ọrụ n'afọ efu na ndị ọrụ na-eru n'okwu na S-DELI. N'ịga n'ihu, ndị otu S-DELI kwekwara nkwa. Ọzọkwa, na ha ga-aga n'ihu n'ime ka ọha mmadụ nye nkwado na-aga n'ihu n'ịgba mbọ ya na na-eme ka ọha mara mkpa ọ dị ichekwa asụsụ. S-DELI, nke e hiwere na 2014 ma debanye aha ya dịka Otu na-abụghị nke ndị gọọmenti na Naịjirịa nwere nnukwu akụkọ ihe mere eme maka mgbasa ozi nye obodo maka imekọ ihe ọnụ. Ọkammụta Emma Asonye, onye hibere S-DELI, na-eso obodo, ụlọ akwụkwọ, mahadum na ndị mmadụ n'otu n'otu, na-akụziri ha mkpa ọ dị imekọ ihe ọnụ iji kwalite Mmata gbasara mkpa ọ dị ichekwa asụsụ ogbi. Onye tụgharịrị ma gụpụtara gị nkọwa ndị a bụ Ada dị ọra mma, Ada na-eri ukwu anụ, Sally Ebube nwa Igbo.